Ceist 3. Ceapaim go dúirt mé go raibh sé sin deacair. Nó níos deacra nó, ar a laghad. Taispeáintear sa ghraf ar dheis táillí pluiméara nuair a iarrtar air coire a dheisiú. Ok, so um plumber's um fees when he's asked to fix uh fix something, repair something. So. Bhíomar ag déanamh grafanna cosúil le seo agus dúramar gurb é seo an táille seasta, ok, this is a calling out charge, so faigheann an duine €30 agus ansin tar éis sin gach uair faigheann siad méid áirithe airgid. So ní tosnaíonn an airgead a faigheann an pluiméir seo ag an náid, tosnaíonn sé ag an call out charge, ok, an €30 seo. So smaoinigí air sin nuair a bhfuil tú ag féachaint ar grafanna arís. Céard é an chéad táille, an táille glaoch amach, the call out charge? Bhuel. mar atá ráite, €30. Amm, cé mhéad a ghearrann sé ar jab a mhaireann trí go leith uair an chloig? So seo uair, dó, trí go leith. Is féidir linn tosnú anseo. Agus feicimid anseo. Cosnaíonn sé idir, leathslí idir 90 agus 120, so that's €30 anseo, so leathslí sin 105. Roinn é ar dó, sin 15 agus cuir é le 90, so that's €105. Má ghearrann sé 100 tríocha cúig, ok, so seo leathslí which is 100 tríocha cúig euro, cé mhéad uair a chloig a d'oibrigh sé, so is féidir leat a rá, ok, d'oibrigh sé anseo cúig uair a chloig. Agus tusa beidh rialóir agat so beidh sé i bhfad níos, bhfad níos soiléire. An ionann a tháillí agus seicheamh líneach? Bhuel, le haghaidh uair a chloig, is féidir leat a fheiceáil go bhfuil sé ag dul suas an líne. Is ionann. Is ionann an táillí agus seicheamh líneach mar tá sé ag dul suas an méid céanna gach uair. Mínigh an tátal a bhain tú as na sonraí. Explain your conclusion, tátal. Bhuel, is líne é an graf. Úsáid an graf chun an méid a ghearrann pluiméir ar gach uair a chloig oibre a oibriú amach. OK. So, anseo, gan fiú teacht, cosnaíonn sé tríocha euro. Umm, uair amháin, bhuel, níl sé soiléir cad é sin, chun é a léamh ón graf. So, umm, brother. Okay, so chun é seo a chríochnú, um, úsáid an graf chun an méid a ghearrann an pluiméir gach uair a chloig oibre a dhéanamh. So tá sé sin níos deacra, but uh, bíonn ort féachaint, okay, cén slí a buaileann an graf leis an grid, okay, agus buaileann sé leis an áit seo agus an áit seo. Seachas é sin, tá sé saghas deacair go leor a fháil amach cad é sin, cén luach go díreach é sin. But nuair a buaileann sé leis an graf, leis an grid, tá sé níos soiléire. So is féidir linn é sin a úsáid agus a rá, okay, um, €135 Thóg sé sin cúig uair agus an uair eile, €105, cothrom le 3.5 uair. So, an rud atá ag teastáil ná tóg ceann amháin ón cheann eile, so bíonn tú fágtha le €30. 5 lúide 3.5 is 1.5 uair ok so ansin má tá €30 cothrom le 1.5 uair cé mhéad a chosnaíonn sé le haghaidh uair amháin bhuel roinn gach taobh ar 1.5 um, agus is féidir leat é sin a dhéanamh ar do áireamhán mise is maith liom é seo a dhéanamh uh, so sin cosúil le 60 roinnt ar 3 agus um, faigheann tú 20 euro le haghaidh aon uair amháin. Okay, so €20. Saor go leor, caithfidh mé a rá. Okay, so imscrúdaigh an bhfuil fána na líne mar an gcéanna leis an ráta a ghearrann sé ar gach uair an chloig oibre. Fána an líne, okay. So fána an líne sin, is féidir leat fána a fháil,

roinnt ar 1.5 agus sin €20 agus sin an méid a fuaireamar so tá sé, an bhfuil? tá sé. Má mhair an obair deich n-uair an chloig úsáid an seicheamh chun táille a oibriú amach so tá a fhios againn go tosnaíonn sé ag €30 agus bíonn ar fiche fá an méid uair.